Chaputala 2 Lehi anachoka ku Yerusalemu napita ku chipululu ndi banja lake m'mphepete mwa Nyanja Yofiira ndi kusiya katundu wawo ndi zofunikira za miyoyo yawo m'mbuyo. Ali m'chipululu Lehi anapereka nsembe yopsereza kwa Mulungu naphunzitsa ana ake. Lamani ndi Lemueli anang'ung'udza kwa bambo awo. Koma mwana wake mmodzi Nefai anali munthu omvera Mulungu ndipo amapemphera mwa chikhulupiriro. Mulungu ataona chikhulupiriro chake anayankhula naye ndi kumusankha iye akhale olamulira azibale ake. Izi zinachitika mzaka pafupifupi 600 B.C. asanabadwe Ambuye Yesu. Vesi 1, Ndipo patapita nthawi Mulungu analankhula ndi bambo anga angakhale m'maloto, ndi kuti, Ndiwe wodala, Lehi, chifukwa cha zinthu zimene wachita, ndi kuti wachita mokhulupirika kwa anthu awa, zinthu zimene ndinakulamulira iwe, taona tsono, Anthu ena afuna kuononga moyo wako. Vesi 2, Ndipo patapita nthawi Mulungu analamulira bambo anga m'maloto kuti atenge banja lawo ndi kupita ku chipululu. Vesi 3, Ndipo iwo anali omvera pa mawu a Yehova kotero kuti anachita monga momwe iye anawalamulira iwo. Versi 4 Ndipo iwo ananyamuka kunka ku chipululu, nasiya nyumba yawo ndi munda Ndipo iwo ananyamuka kunka ku chipululu, nasiya nyumba yawo ndi munda. chimene chinali cholowa chawo, ndi golide, ngakhalenso siliva ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wawo, ndipo sanatenge kanthu ayi koma chabe anthu a pabanja pawo, zofunikira ndi mahema awo, nanyamuka kupita kuchipululu. Verse 5 ndipo anafika m'malire a nyanja yofiira nayenda mtunda ndithu koma m'mphepete mwa nyanjayo ndi apabanja awo ndipo onse apabanja pawo anali awa mayi anga sara komanso azikulu anga lamani lemueli ndi samu Vesi 6, Ndipo atayenda kwa masiku atatu m'chipululu, anaima ndi kumanga mahema awo m'chigwa m'mphepete mwa mtsinje wa madzi. Vesi 7. Ndipo anamangapo guwa la miyala, napereka chopereka cha chiyamiko kwa Mulungu wathu. Vesi 8 Ndipo anatcha dzina la mtsinjewo Lamani, umene unathirira m'nyanja yofiira, ndipo chigwacho chinali m'malire mwa nyanja. pafupi ndi pamene mtsinjewo umathirira m'nyanjayo. Vesi 9 Ndipo pamene bambo anga anaona mtsinjewo ukutsikira m'nyanja yofiira, anati kwa mwana wawo wamkulu Lamani, Ukhale wopambana koposa ngati mtsinje uwu, umene ukuyenda nthawi zonse ndi chilungamo ndi m'chiyero. Vesi 10, Ndipo anatinso kwa Lemueli, mwana wawo wamwamuna wachiwiri, Iwenso ukhale wopambana koposa monga chigwa ichi, wolimba ndi wosagwedezeka pakusunga malamulo a Yehova. Vesi 11, Izi adazinena chifukwa cha kuuma mtima kwa ana awo Lamani ndi Lemueli. Popeza iwo anang'ung'udza pa zinthu zambiri adazinena bambo awo. Popeza anawa sanadziwe kuti bambo awo anali ataonetsedwa masomphenya, ndi kuti Mulungu anawatulutsa m'dziko la Yerusalemu ndi kusiya dziko lomwe chinali cholowa chawo, ndi golide ndi siliva ndi zinthu zina zapamwamba. ndi kuti adzavutike m'chipululu, popeza iwo anati bambo awo anaganiza mopotoka ndi mwauchitsiru. Vesi 12, Nchifukwa chake Lamani ndi Lemueli, iwo pokhala ana akuluakulu, adang'ung'udza pamaso pa bambo awo, popeza iwo sadadziwe zimene Mulungu wawo adali kuwakonzekeretsera. Vesi 13 komanso ndi pang'ono pomwe iwo sadakhulupirire kuti Yerusalemu mzinda waukulu ngati umene uja ungapasuke malinga ndi mawu a aneneri ndipo iwo sadasiyane ndi ayuda a ku Yerusalemu amene ankafuna kupha bambo anga chifukwa cha zonenerazo. Vesi 14 Ndipo bambo anga ananena ndi ana awo, Mchigwa cha Laman, ndi mphamvu za Mzimu, mpaka ana aja anayamba kuopa ndi kunjenjemera. Ndipo atatha kuwadzudzula, anawalangiza kuti asadzayerekezenso kutsutsana ndi Mawu a Mulungu. Choncho anawo anati adzamvera mawuwo. Vesi 15, Ndipo bambo anga ankakonda kukhala m'chihema chawo. Vesi 16, Ndipo ine, Nefai, ndinali mwana wamng'ono kwambiri pa ana tonse, koma ndinali wa thupi lozuka kwambiri. Ine ndinalinso ndi chidwi choposa chofuna kudziwa za izo zinsinsi za Yehova Mulungu. Choncho ndinalirira Yehova ndi kuti, Ndiyendereni ine Yehova, ndipo Iye anafewetsa mtima wanga popeza ndinakhulupirira mawu ena onse ochokera m'kamwa mwa bambo anga. Choncho ine sindidzapandukira iwo monga anachitira azibale anga aja. Vesi 17 Ndipo ndinayankhula ndi mmodzi mwa abale anga Sam, kumuuza ndi kumudziwitsa iye zimene Mulungu adandionetsera ine mwa Mzimu. mwa Mzimu Wake Woyera, ndipo iye anakhulupirira mawu anga. Vesi 18, Koma Laman ndi Lemuel sadamvereko mawu anga konse, ndipo powamvera chisoni ine ndinalira kwa Yehova chifukwa cha kuuma mtima kwawo. Vesi 19. Koma Ambuye adati kwa ine, Wodala iwe Nefai chifukwa cha chikhulupiliro chako, ndi kuti unandifuna ine ndi mtima odzichepetsa. Vesi 20, Ndipo Ambuye anapitiliza ndi kunena kuti. Nthawi zonse zimene udzasunga malamulo anga, udzapambana ndipo ndidzakutsogolera ku dziko la lonjezano, ndinena ku dziko lomwe ndakukonzera iwe, dziko lopambana maiko onse. Vesi 21. Ndipo ngati azibale ako apitirizabe kukugalukira iwe, iwo adzachotsedwa pa nkhope ya Ambuye. Mu nthawi zonse zimene iwe, Nefai, udzasungabe malamulo anga, udzakhala wolamulira ndi mphunzitsi wa abale ako. Ndipo kudzali, kuti iwo akasankha kundipandukira ine, ine ndidzawatemberera ndi themberero la zilonda, ndi kuti iwo sadzakhala ndi ulamuliro pa ana ako, Ndipo akadzatero adzayesedwa ondiukiranso ine. Ndipo ngati iwo apitiriza kundipandukira ine, ndidzaika nthenda ya chitonzo kwa ana awo, imene siidzaiwalika moyo wawo onse.